aw ni yakuma an bɛna saga kunkolo nanji de dilan ne ni maanaw kɛ ne y'a nɛnɛ a ma diya yɛrɛ aw bɛna min tobi ka bɔ aw ka daa kɔnɔna na ye kɛ o de diyalen don ne da an ka saga kunkolo talen filɛ nin an fɛ an bɛna a ko k'a jɛ pasi an b'a walaka an bɛ nun yanfan in tigɛ ka bɔ a la k'a da kɔnɔna in fana ko kosɛbɛ ni tɛmɛfu ye ne bɛ diɲɛ fanfɛ yɔrɔ min na olu bɛ golo in bɛɛ de ta ka bɔ a kan ne ni maana o t'a diya bɛɛ bɔlen a la i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na ne y'a jeni fana dɛ jeni kasa nin bɛ taa wuli a la o ka di ne ye kosɛbɛ ne ni maana o b'a to nɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ bɔ a la nɛn jeninen don daso kɔnɔna olu bɛɛ jeninen don komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka daa sigilen ta kan an ka kungolo jɛlen pasi an bɛna a k'an ka daa kɔnɔna na an bɛ ji litiri fila k'an ka daa kɔnɔna na fɔlɔ nka o b'a mɔ wa an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn saga kunkolo mɔcogo tɛ kelen ye ne ta in kɔni golo t'a sanfɛ nka ni golo b'i ta sanfɛla la ko k'i ka barama fana ka bon i b'a ji caya ka tɛmɛ nin kan dɛ an b'a sigilen to yen nɔ miniti mugan bɔɲɔgɔnko waasa kunkolo in ka wuga an ka ji la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji kulɛri yɛlɛmana dɛ o de b'a to an ka na ɲɛ o de bɛ ɲɛ an fɛ wa a ji fana bɛ timiya Tomati den kelen ɲɔgɔn tigɛlen an fɛ ani jaba den kelen ɲɔgɔn tigɛlen an fɛ a kɛra jaba misɛnnin wo jaba kumaba i b'a bɛɛ tigɛ tan cogo in na walima i b'a susu i t'a nugu dɛ yanni a b'an ka naji de du layi kun naani ɲɔgɔn tigɛlen o de b'a kasa tigɛ kosɛbɛ pɛrisili fana dɔɔni i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ale fana ye kasatigɛlan ɲuman ye ani puwavɔrɔn dɔɔni fana tigɛlen an fɛ i t'ale caya kosɛbɛ an bɛ kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma An bɛ loriye bulu fila bɔɲɔgɔnko k'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ka di naji ko la kosɛbɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ pwaburu kisɛ k'a la n'a sɔrɔla mugu b'i bolo i bɛ se ka dɔɔnin dɔrɔn k'a la ani koriyandiri kisɛ mɛ komi naji de don ne bɛ fɛn kisɛw de perefeere o la n'o ye o de ka di ne ye o ko ninnu na ne ni maanaw komi ji ka ca an ka barama in kɔnɔna na an bɛ barama da jɛngɛ a da la fɔlɔ n'a kɛra k'a ji jiginna kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka barama datugu a da la i kana na girin ka barama datugu a da la dɛ yanni a bɛ fugufugu ka taa di miniti mugan tobili kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ji jiginna an b'a yɛlɛma ka sɔrɔ ka barama bugu a da la k'a tobi sa fo waati min ɛri damadɔ tobili kɔfɛ an b'an ka barama dayɛlɛ k'a lajɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji jiginna kosɛbɛ nka a ma mɔ ne ɲɛkɔrɔla la ne nana ji litiri kelen fara a kankun an bɛ barama bugu a da la k'a to yen nɔ a ka tobi f'a yɛrɛ k'a dɔn k'a tobira koyi ɛri damadɔ kɔfɛ an yɛrɛ ka kungolo in y'a faamu k'ale tobira koyi a selen don an bɛ legimu k'a la sisan nin ye wosoninjɛ n'o ye pomme de terre ye o tigɛlen ne y'o dɔɔnin k'a la ani karɔti nin min filɛ nin ye ale ye sibulɛti ye an ka kan na n'an b'a fɔ a ma ko jababulu an b'a n'o ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔnin k'a kɔgɔko jateminɛ ka sɔrɔ k'a bila sa ka tobi miniti mugan bɔɲɔgɔnko kɔni olu kan ka se wa olu ja fana bɛ taa kolokola la i b'a kɔgɔko jateminɛ dɛ An tɛ barama bug'a da la bilen dɛ sabula an b'a fɛ a tulu de ka bɔ an bɛ barama da jɛng'a da la miniti mugan selen tɛ nin ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tulu den kelen ma k'a la supuko de don tulu tɛ kɛ o la a yɛrɛ tulu b'a yɛrɛ labɔ ne bɛn'a ni ŋɔmi de dun nka ne kɛlen don ka tulubilen ŋɔmi de ladege k'o kɛ a kɛrɛ la n'a sɔrɔla o video ka di aw ye an b'o fana kɛ aw bisimila